mumba a- a- pano pali pe- pachiopsezo changati cha chilima a mcp atha kumupha mumba nthawi ina iliyonse ndipo achenjere kumene aliko mumba kagulu kamene kanapha chilima kakhoza kuphanso mumba chifukwa mumba Takulandirani pano pa Lahiri K TV osaiwala kupanga like, share videoyi komanso kupereka chiganizo chanu ku comment section. Kumbukira mawu a mkaka a Eisenhower mkaka adanena kuti achakwera sangapange zofuna zawo oyendetsa dziko la malawi adanena pa wireless tidaona kavidiyonso nkumayenda kuti sangangolamula dzikoli mwa iwo wokha ayenekera kutengera zo mayendetsedwe achi- a boma ndi chipani kuchokera ku chipani sangapange zinthu mwa okha ayi ayenekera kutengera zi- zinthu ku chipani ndiye zimakhala ngati achakwera pamene amakatengedwa kukhala president wa chipani samadziwa kuti muli ufiti wotani mchipani kuti mwini chipaniyo ni ndani anakakumana na satana anakaona chinjoka mmene muja kuti aa mukawina mmene mwawina amutu simupanga zofuna zanu muzipanga izi ndi izi take it or leave it kodi mkaka poyankhula mawu amene aja amazithemba bwanji amatanthauzanji kodi anthu poamva mawu aja mudangomva basi kuti mkaka watero wayankhula mkaka kuti achakwera poyendetsa dzikoli sangayendetse mwa maganizo awo ayenekera kutenga mayendetsedwe a dzikoli ku chipani kusonyeza kuti akakumane ndi iyeyo kapena akumane ndi mkulu wa chipani kuti dziko liyenda bwanji amatanthauzanji kuti sangayendetse dziko la malawi mwa iwo wokha ndekuti zimatanthauzanso ngati inu ndi ine olo titakhala president wa chipani sitingayendetse dzikoli titawina mdzina la congress party sitingayendetse dzikoli inu ndi ine mmene ndikuonera kuti ndikonze dziko ayi ndiyenekera kupita ku chipani kukatenga nkhaza palitu mawu aakulu pali satana pakatipa mumba adzatuluka mcp mumba adzatuluka mcp and mumba angodikira tsiku si wa mcp ndi wa mcp koma adzatuluka mcp sadzakhalitsamo mumba a- a- pano pali pa- pachiopsezo changati cha chilima A mcp atha kumupha Mumba nthawi ina iliyonse ndipo achenjere kumene aliko Mumba. Kagulu kamene kanapha Chilima kakhoza kuphanso Mumba chifukwa Mumba akuonetsa kuti kamtima kachilungamo koyendetsa zinthu mwachilungamo ali nako. Ku mcp ko chimene a mcp sachifuna and Mumba timusowa atisowa or asowa mumba ali pa chiopsezo chodzakhoza kuphedwa si kuti ndadziwa ayi koma zikutha kuoneka mikwiyo imene iri ku mcp pokhala nayo ku against mumba Chimene angachite nkumupha mumbayo. Si njira inanso imene angachite a mcp and nzachionekere kuti Mumba ali pa chiopsezo. Poyenda yekha apo, posamulondolapo mpamene angamuphere Mumbayo chifukwa adzakhalapo ali yekha. Mumba amayenda ndi akuluakulu a mcp wena. asiyiranji? Chilimatu munalibe munthu wa mcp nduna pamene ankakapita ku maliro a boma amene ankakaona eh, kasambala ku nkhatabay palibe wa ndi- wa boma amene anakwera ndege nduna adayibweza nchimodzimodzi apa Achotsapo abale awo a mcp pa gulu limene limayenda ndi Mumba as amusiyapo yekha umo ndi mmene adaphera Chilima a mcp. Mumba aziyenda cheucheu azipange photocopy asamamuone pamene ali. Wa original asamuone azingoona wa, wa photocopy. Adzipange photocopy bwinobwino akhala ndi moyo koma uyuyu timuluza. Vitumbiko Mumba anthu a mcp sakumuonera kukondwa achakwera pomuchotsa pa unduna uja nkumpatsa unduna uja kunali ngati kumkonda kuti akumukhulupirira cholinga apuse mumba Zimene akumpanga Mumba anapanga Achakwera kwa Mumba umo ndi mmene anapanganso Achakwera kwa Chilima. Kuthetsa milandu nkuyamba kumtuma pita uku pita uku. Anangochokera ku ntchito ku South Korea anafikira manja mwa mikango. Mumba anadya moto poyenda m'mafakitale. Unduna wina agwengwe alephera wa mafakitale. Agwengwe alephera. Awalanda agwengwe nkupatsa Mumba. Uko ndikumpusitsa Mumba. Mumba ngati akufila ngati kuti ayi ne abwana apa apa ndi kuti basi ndadya wani akundikonda kundigwirira ntchito kwambiri. Umo ndi mmene anaphera Chilima a Chakwera ndi boma lawo. Umo ndi mmene anapusitsira Chilima n- ndi boma lawo a Chakwera. Mumbanso Mumbanso akumpusitsa munjira yokhayokhayo. Mumba amupanga ngati ka promotion cholinga akakonze zinthu lili bodza ati atase apuse aziti ine bola a Chakwera president akundikhulupirira atangopanga zimene zija pomusintha unduna Gwengwe kumuchotsa ngokhala munthu wamba mumba wadana ndi kuti adaniwo anthu onse a MCP akuluakulu akhala adani ake Zikufanana ndi umo zidachitikira kwa Chilima sizikusiyana. Mumba titha kumuluza boma ili ndi la fiti boma ili la a Chakwera ili ndi boma la mikango yolusa ya njala boma ili posowetsa munthu lilibe nazo ntchito Mumba asamale asatase kuti ndili ndi apolisi a bodyguard ndikuyendera benzi yawo ya boma cruiser ya boma afera limodzi ndege ya Malawi kumene tili kale zoshota za ndege popha Chilima sadayang'ane umphawi wa Malawi kuti kodi ndege ina tikayipeza kuti anaphera limodzi nkuphwasulanso ndege nde Chilima ndi ma- achi- eh, Mumba ndi macruiser ali nawo afera limodzi ili ni boma loti limathana ndi munthu ndi kupha taluza achina Gadama achina Chisiza achina Chiwu Chihana achina Kanyama achina ndani wina uyu Orton Chirwa mamaka kumpoto nde taluza anthu kuzapita ku Ntcheu uku ndi west kuphatikizirapo Chilima ulendo uno Chipani cha Malawi Congress Party sichitha kulibe mtundu ni mtundu wonena kuti ngwa anthu umene umachulukira kukhala kutsogolo kwa chipani umene mtunduwo sutha kuuza aMalawi kuwalongosolera aMalawi zinthu mmene zilili ndi mmene zikhalire sutha anthu ambiri amakhala ochokera Ntcheu mpoto madera ena Sidik Mia taluza taluza anthu angati ku- ku- kumpoto taluza anthu angati ku Ntcheu bwanji safako iwowa anthuwa bwanji safako iwowa kumangofa mpoto Ntcheu mmwera mu chipani cha Malawi Congress Party chipani cha Malawi Congress Party chimadana ndi chilungamo president akakhala opanda chilungamo sichifunanso anthu achilungamo ndidanena kuti mu- maulamuliro onse amene takhala nawo mdziko la malawi amene amaononga dziko zimakhala nduna ziwiri zitatu zimakhala za mphamvu ni mphamvu zowonjezerapo za ku state house muone chimwendo banda ndi zikhale ng'oma mmene amamzunzira chilima ngati si vice president Kutasefukira ku Mangochi, Chilima atakonzeka ndi convoy kuti azinyamuka, anangolandira kalata, foni kuchokera ku State House. A Chakwera ali ku America ati musapite, abwana apitako okha akabwera. Zinachitikanso ku Mzimba uku, amapita ku Nkhata Bay kani ku Karonga kumeneko, mvulanso, a Chakwera kulibe. Ati musapite kumeneku abwana azapitako okha akabwera. Zikhale ng'oma ndi Chimwendo Banda. Koma zikhale ng'oma chifukwa chopusa amaona ngati kuti Chimwendo Bandayo ndi mnzake. Iyayi ndi Mchewa kaya uyu. Amakugwiritsa ntchito. Achi zikhale ng'oma anagwiritsidwa ntchito adawataya Chimwendo Banda ndi uyo. Ndi a Chakwera apa right hand man. The evil deeds happening in Malawi Congress Party, Chimwendo Banda he knows. Chimwendo Banda amatenga azinzake kuwagwiritsa ntchito kuseriku ali ndi ubale wina ndi achakwera ankaka aliku ankaka alikuti amafuna agwiritse ntchito michael usi kuononga chipani cha utm michael usi ali kuti zimene anagwirizana zidakanika mumba vitumbiko mwana wa avitumbiko mumba ndiye na nonse amalawi muli apa nkhani siyodabwitsatu nkhani yachionekere kuti vitumbiko mumba they are going to finish him anamumaliza kale choyamba ndikukumbutseni apa azikhale ng'oma ali kuti a ku nkhata bay-tu he is finished now he is quiet he can't say anything they demoted him a chithyola ali kuti vitumbiko mumba ask yourself what happens to chilima what happens to zikhale ng'oma Chakwera pa convention adati chani? Adanena kuti ena amene mwaononga ndalama mumaona ngati voti yogwira kuti yogula kuti muwine ku convention kuno mipando mwauponda. Chakwera he knew all the results. That convention was done before that day and he knows who was going to win. They were already won by before election, before the masankho aja a convention ya MCP.

adakamba alingalira anthu akukufunanibe mukhale ndi moyo mutha kugwira ntchito ya dziko la Malawi kuwathandiza aMalawi without Malawi Congress Party if you are blessed

Vitumbiko Mumba ndi wa MCP koma si wa MCP yayi. Anthu a MCP mchipani cha MCP amadziwana. Mayinawo akuyita kusonyeza kuti si wa mcp koma kumawu ndi chithupi a mcp wo apawo amadzitcha kuti si inu a mcp a mcp ndi apawo muli kagulu mkatimo kamangogwiritsa ntchito ngati anthu ngati inu amumba achina Gotani Hara ndiye pouona anafa bwanji Sidik Mia I'm talking to you Mumba Vitumbiko do you remember do you realize how Sidik Mia died

They have got their own apawo akakumana amakumana without you people from Nkhata Bay Mzimba from Karonga from, from Chitipa from Mangochi from Nsanje Chikwawa you don't know the meeting which a- apawo akakumana You don't know. They're even proud of that kuti chipani chi nchathu ncha ife ochewa. So apawo akamakumana inu achiyawo atumbuka ankhonde asena amene muli MCP kutsogolo mmakhalako akamati chipani chi nchathu ichi ife wathuyu timsunge wathuyu timvotereso wathuyu pachichewa tu pamenepo ata nchawo achewa anyways

nde moto umene wadya iwe zitumbiko mimba kani mimba ka zitumbiko mumba they will finish you they fail to finish chilima they have seen that people they are still chanting for chilima they eliminated him and you ka promotion kama udinda kukupatsako be careful nako
Tikunyadirani pano pa Lahiri K TV pokhala nafe mpaka kutsiriza kwa vidiyoyi koma chomwe tingakupempheni pangani subscribe komanso share vidiyoyi pano timakupatsirani mavidiyo abwino okhuzana nkhani zosiyanasiyana koma ngati simunapange subscribe tapangani subscribe kuti zambiri zikupezani mosavuta.